Kumapetoku ndakhala ndikutumikira ngati director wa Radio Alinafe Archdiocese of Lilongwe kuyambira chaka cha 2015 makamaka pamene ambuye archiepiskopi late Tarcisio Ziyaye anandipempha kuti nditumikire ku Radio Alinafe 2015 koma choyambirira anena kuti ndikakhale ndi maphunziro kaye okhuza za radio nde 2015 yo ndinapita kukaphunzira za radio ku tanzania kwa zaka zitatu mmene ndinabwera ntamaliza maphunziro a za radio ndina ah, patsidwa udindo kuti ndizitumikira ku Radio Alinafe 2018 mpaka na 2025 uh, mdisemba ndithu experience yogwira ntchito ku radio has been so nice eh, zinali zabwino kwambiri zosangalatsa nadziwana ndi anthu ochuluka ah, na ah, phunzira zinthu zambiri chifukwa kukhala ku radio kugwira ntchito ku radio ndiye kuti umayenera kuti uzidziwa zinthu zambiri zimene uziwauza anthu osiyanasiyana omvera ah, uziwauza zinthu zo- zoti ukuzidziwa nde nali ndi challenge yonena kuti ndiye ndiphunzire zinthu zochuluka kuti ndiziwauza anthu zinthu zoona. Ndiye kunali kuwerenga, kucheza ndi anthu, kuyenda, kumayenda madera osiyanasiyana, kumadziwa zinthu then kumafotokozera anthu. It has been a nice experience kwambiri eh, pa zaka zimene ndakhala ndikutumikira choncho kuyambira 2015 mpaka na 2025 actually mwina uh, kudzakhazikika kuti ndagwira ntchito bwinobwino 28 2018 mpaka na 2025 ndiye tingathe kunena kuti mwina about 7 eh, years ndikugwira ntchito ku Radio Alinafe mosa uh, topa day and night working eh, zinali zabwino kwambiri kwambiri ngakhale eh, ma challenges ali apo koma it was a nice experience i met people uh, staff uh, omvera uh, so zinali zabwino kwambiri um, ku Radio Alinafe ndi tinganene kuti as a radio is timagwira ntchito ndi 24 hours tikhoza kutero 24 hours working chifukwa chakuti radio sitiyenera kuti tizimitse ayi chifukwa anthu amamvera radio mm, nthawi zosiyanasiyana Ah, anthu amamvera radio mmawa ena amakonda kumvera masana ena amakonda usiku ena ma, matandakucha mmamawa so radio imafunika izikhala on nthawi zonse zimene zikutanthauza kuti ogwira ntchitofe ku radio ndiye kuti timayenera tigwire ntchito 24 hours komabe mosinthana timatha kusinthana wina agwira ku nthawi yakuti wina agwira ku nthawi yakuti nde eh, timagwira ntchito ngati ineyo ndimagwira ntchito ma hours ambiri chifukwa ndi ma nthawi zina ndimagona 2 o'clock mmamawa ndiye 5 o'clock chingoti 4 o'clock ndiye kuti ndidzuke ndikonzekere ma sessions a mmamawa pa Radio Alinafe so masana ndiye kuti palinso ntchito zina ndimagwiranso ntchito zina anandipatsanso ntchito zina za ku parish ndiye kuti nditumikire ku parish eh, then mwina ntchito zina za ku diocese ma, pro, ma projects kuwayendera ma projects kwina tani ma, madzulo tili pa radio so eh, inali ndithu inali ntchito timagwira ntchito ndiye mwina mwina nkumafunsa ah ndiye mumakwanitsa bwanji Um, ndinazolowera ndinazolowera chifukwa ndimadziwa ndima pa program pa tsiku kukacha ndimadziwa kuti lero ndigwira izi izi izi ndiye ndimaonesetsa kuti madzulo ndigwire zimene ndapanga plan kuti ndigwire pa tsikulo so ndinazolowera panalibe nthawi yoti basi kungokhala kupuma ah, kupuma well eh, kupuma kweni kweni ah, mwina 2 hours yogona ndimangogona 2 hours or 3 hours basi dzuka kupitiriza ntchito zina ndiye tinazolowera ndinafika pozolowera thupi linazolowera tsopano kuti tingokutumikira uh, mwinanso advantage yake ndi yonena kuti maofesi uh, anali moyandikana ofesi ya ku radio ndi ofesi ya ku parish ofesi ya ku projects mu archdiocese ya Lilongwe onsewo anali eh, moyandikana kwambiri then umatha kungojowa mu ofesi ina you jump to another office within another office basi zi- zinthu zikuyenda imene ndimagwirira ntchito so ndinafika pozolowera kuti pano tigwire ntchito basi Uh, ku radio ku eh, pokhala kuti ndinali ngati director komanso ndinalinso announcer ndinali producer I was editor ndimapanga zonsezo um, ngati announcer komanso producer ndimapanga maprogramu angapo ku radio ndimapanga programu ya uh, kugawana chikhulupiriro chathu imene imabwera pa Monday ndi pa lachiwiri mmawa 7 o'clock mpaka na half past 7 e, imabweranso lachinayi kuchokera nthawi ya half past 6 mpaka na half past 7 one hour. Program imene ndimaikonda kwambiri ndimaikonda kwambiri chifukwa uh, ah, ndimagawana chikhulupiriro cha mpingo wa Katolika ndi omvera osiyanasiyana amene amapereka feedback eh, ena immediately ena mwina tikakumana amapereka feedback kuti program yabwino ine I enjoyed the program kwambiri ya kugawana chikhulupiriro chathu I will miss it a lot chifukwa inali programu yabwino kwambiri uh, kugawana chikhulupiriro cha mpingo ndi anthu ena zimene umazidziwa za mpingo zimene una- umazi- unaziphunzira kugawana nawo anthu nde I will miss this program a lot ndimapanganso program ngakhale ndinachita break, break pakatipo ndima- panga program ya katekisimu ya Chikatolika chimodzimodzinso ngati program ya kugawana chikhulupiriro chathu koma imabwera kwambiri inali strictly doctrinal eh, pa chingerezi kuti umayenera kuti wauze anthu za mmene mpingo umaphunzitsira pamene kugawana chikhulupiriro chathu imasiyanako pang'ono kuti umatha kugawana ndi omvera zimene iweyo zimakupanga inspire moyo wako zimene umazikhulupirira kuzakhala your opinion umagawana nawo anzathu kusiyana katekisimu imapanga kwambiri chikhupiro cha mpingo, chiphunzitso cha mpingo. Sungalowere kwina zimene ukuganiza iweyo ayi, umangopereka zimene mpingo umaphunzitsa. Kugawana chikhupiro chathu ndimapereka chinenso mmene ndimamvera chikhupiriro, ndimagawana ndi omvera. Pamenenso nthawi ina uh, ndimadzapangako program ya Inside the Bible. I loved this program much chifukwa chakuti uh, ndaphunzirako Bible tili ku seminary nde zina ndimafuna kuti ndi omvera eh, tiphunzitsane zina zimene mawu a Mulungu amanena uh, mochita ngati mozamirako pang'ono eh, nde zimatithandiza kwambiri kuti ndiwerenge Baibulo mozama nkuwerenga mabuku ena amene amafotokozera za Baibulo nde ndikakonzekera nde I was eh, there sharing ndi anthu zimene Baibulo uh, ah, limatiphunzitsa ndimapanganso program ya ndimakhala nawo program ya uh, Catholic perspective imene timatchula Catholic perspective imene mpingo umaonera ma issues osiyanasiyana kaya za social, za health, za education ndi zina zotero. Kodi mpingo umaphunzitsa motani pa nkhani yakuti yakuti? Nde imeneyonso I will miss it a lot chifukwa uh, ndi program imene imatithandiza kutsatira zimene zikuchitika mdziko e, ku ndale, za umoyo e, nde e, zimathandiza kuti tikazitsatira tika tikawerenga then tiziwafotokozera anthu mmene maganizo a mpingo amanenera pa nkhani zimenezo kaya za ndalezo za dziko e, zimenezo nde zimatithandiza kwambiri chifukwa program imeneyi anthu ambiri amayitsatira komanso amatipatsa feedback I will miss it a lot chifukwa chake ndikuganiza kuti mwina tiona mmene tikakhaleko tikaona kuti zikakhala motani Mwina ndingathe kumakajoina ndithu program imeneyi. Sikuti mmene ndachokamo ku Radio Alinafe ndekuti basi ndasiya zonse. Yeah, it's different kuchoka ku Radio Alinafe ndi kupanga maprogramu aku radio nzosiyana chifukwa uh, paja radio imalola kuti wina aliyense angathe kupanga programu ya ku radio eh, akayiona akuluakulu aku radio akaona ngati yofunikira kuti ingathe kuuluka iuluka. So ineyo ndipitiriza kumapanga maprogramu ndizitumiza maprogramu komanso nthawi zina tiona mmene technology ingayendere ndingathe kulowa live uh, pa radio alinafe from afar so zimenezo zoti ndingathe so i will miss a lot kwambiri program ya kugawana chikhulupiriro chathu i was free to share with the people my my conviction of faith komanso mmene mpingo umaphunzitsira chikhulupiriro uh, chathu uh, mm, kuno ku radio alinafe uh, ndinganene kuti chifukwa ndi almost every day nali pa radio every day ndimagwira ntchito ku radio alinafe e, so mwina tsiku limene ndinganene kuti lakuti lakuti very special kwambiri zingandivute chifukwa chakuti masiku wo achuluka zangolowererana tsopano chifukwa mungati ndimakhalako every day nde i may not remember eh, bwinobwino kuti tsiku lakuti zakuti tsiku lakuti ah, zindivuta kwambiri perhaps mwina if i reflect a little bit koma uh, masiku ambiri ku radio alinafe for me it was, it was wonderful chifukwa i met, met different challenges uh, ndi zina zotero perhaps mwina worth recalling ndi tsiku limene tinapanga chaka chokumbukira kuti tinakwanisa zaka 20 ku radio alinafe zaka 20 zo kunali chisangalalo anthu anabwera anadzachita nsembe ya misa kusangalala a lot of things Tinapanga nsalu ya radio koyamba uh, ndi zina zotero zimene eh, zinatithandiza kuti tikumbukire zaka 20 za radio na that was eh, panali pa chani now uh, I've forgotten kuti ndi liti limene tinakondwerera uh, 20 years of radio alinafe radio alinafe inayamba pa 14 march 2002 ndiye timakondwerera uh, 20 years uh, just few years ago koma specific day kuti tsiku lakuti eh, ndikumbukira zakuti ah, I may not remember kwambiri ndithu kwa amene timatsatira kwambiri Radio Alinafe timakonda Radio Alinafe kumvera tiyeni tipitirize kumvera Radio Alinafe eh, Radio Alinafe ipitirira kupereka maprogramu ake uthenga wanga kuti let's love the radio tiye tipange support njira zosiyanasiyana financially eh, materially

chimodzimodzi ndi timu yonse ya radio alinafe a director onse amene aliko tiyenera kupereka ulemu kuti amathandiza and they are part and parcel of doing the communication work kuti moyo wathu upite patsogolo ndizikomo ndizikomo mmene tinganene ndizikomo ndizikomo